Bi ye tɛnɛndon ye fevrier kalo tile mugan ni saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Bamako News TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sen telimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na, an ka jamana cakɛda min bɛ yen ni a ɲɛsinnen don dunfɛnw olu kɔlɔsili ma n'u ko a ma ko DGCC, ayiwa ale y'a a yamaruya k'a fɔ ko ayiwa min ye wale ye falenfalenni cakɛda min bɛ yen nɔ n'u ko a ma ko Wave S. A, ayiwa ko e baara dɔw bɛ yen ani e waleya dɔw bɛ yen ko a bɛ k'u kɛ a k'o dabila nin laɲini yɛrɛ e bɔra ayiwa min ye sɛgɛsɛgɛli jɛkulu dɔw fɛ i n'a fɔ min ye jagokɛlaw walima e sɔrɔ bɔsobagaw olu ka e cakɛda jɛkulu de ye nin laɲini kɛ walasa ka se ka awa Wave ale ka e baaraw jɔ. sibiridon fevrier kalo tile mugan ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ mali finitigiw n'o ye forces armées maliennes ye u ye eh, gosiliba dɔ kɛ min ɲɛsinna ayiwa bamanciw ka eh, taji marayɔrɔ dɔ min filɛ nin ye tɛnzawatɛn ale mara kɔnɔna na gosili in kɔni kɛra sababu ye ka u ka eh, taji marayɔrɔ in ka a bɛɛ lajɛlen filenkolon ci ka a dagakolon ci i n'a fɔ kunnafoniyaw b'a yira k'a fɔ cogoya min na Halisa lakana hukumu kɔnɔna na an ka eh, finitigi minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ awa kɛlɛ kɛ sanfɛ ni pankuruw ye eh, k'u u ye eh, gosili dɔ kɛ ka ɲɛsin bamanci tigilamaw ma kidali ani tɔnbɔkutu mara kɔnɔna na ayiwa nin kɛra sababu ye bamanci minnu dagalen bɛ nin furancɛ ninnu na ka caman awa yɛrɛkɛ ani ka caman mago sa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na Mali minisiri min ka eh, baara ɲɛsinnen bɛ muso den ani denbaya ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen ma ni o ye madamu jara eh, jɛnɛba sanogo ye awa ko a ye baara dɔw bila sen kan don kɛrɛnkɛrɛnnen min talen bɛ eh, musolakaw tɔgɔ la n'o ye huit mars ye awa o baaraw daminɛ koromo karili o bilala sen kan awa min talen bɛ awa min bɛna kɛ bajagarakaw fɛ yen nɔ kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ taji doni mɔbili caman na olu kɔni eh, sera kucala mara kɔnɔna la a kun de yaasa eh, dugudenw ka taji sɔrɔ eh, nɔgɔya ani lafiya la walasa tajiko gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ dɔ ka bɔ o la Nin wagati in na an b'a kun da jamana kɔkanna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Nizeriya ale jamana kɔnɔna la min ye e bamaciw ye k'u ye ayiwa e, musoncinin dɔ minɛ waati min na a bɛ ka bɔ u ka dugu dɔ bɛ yen n'u ko a ma ko yola ale bɛ nizeriya ale mara kɔnɔna na feerekɛla kun don awa ko a minɛbaaw kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko fo miliyɔn duuru de ka sara olu ye walasa u ka se ka denmisɛnnin musomannin in bila an bɛ duwawu don kɛ a ye ala ka a ɲuman bɔ nin ko in dafɛ nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka tulomajɔ la